takulandirani ku kucheza kwathu kwapadera lero ndikulankhula kuchokera kuno ku balaka ndipo kuno tili kuno ndi kwawo kwa lucius banda amene ambiri a inu mukumudziwa ngati mmodzi mwa anthu oyimba kuno ku malawi komanso wachitapo ndithu ndale ndi amene ndikucheza naye lero mu kucheza kwathu kwa padera. Ndakulandira Lucius Banda. Zikomo kwambiri Jock. Chifukwa chimene tabwerera kuno ndi kuti timvetsetse zambiri zimene zikuchitika mu banja la a Banda. Ambiri a inu mwina mukudziwa kuti Paul Banda amenenso ndi katswiri woyimba nyimbo makamaka nyimbo za uzimu akudwala ndipo pakhala pakutuluka ma pempho osiyanasiyana kuti alandire thandizo la ndalama kuti apite kukalandira chithandizo cha kuchipatala ku India. Koma mwina chimene ena simukudziwa ndi chakuti ku banja la a Banda kulinso Francis amene ndi mchimwene wawo wakulu wa anthu amene timadziwa oyimbawa ameneyonso tikuyankhula pano akudwala khansa imene kuchipatala amayiti leukemia. Komanso mwina china chimene ena a inu simadziwa ndi chakuti Lucius Banda nayenso wakhala akudwala ndithu kwa kanthawi. Takuonani mukutakataka nthawi ya kampeni pamene a Malawi amathamangathamanga kuti tichitenso chisankho chachibwereza pa 20 June 2020. Ndipo chisankho chinachitika, inu mumachita ndithu kumayimba, kumayenda nawo, kuchita kampeni. Koma zitangochitika kuti chisankho chachachitika, munangoti zii. Ndiye mwina a Malawi ena nkumati aah basi ndiye kuti popeza atipula, achita, amaliza, apita ndiye kuti mwina apita akapuma kwina kwake. Moyo wakhala uli wotani kuchokera pamene tinachita chisankho chija kufikira pano? Aah moyo wakhala wovuta Mm. chipangireni chisankho. Titamaliza chisankho kanthawi kamene kaja Tinakhalabe ndithu tikumathamangathamanga komabe m'thupi mwangamu ndimangodabwa kuti ndimakhala ndi kufooka pafupipafupi. Pena kuyenda even 50 meters kuona kuti ndikupanga befu, Phuma. phuma. Kukwera masitepe kupanga kaphuma. ah, kwa amene anachita observe ndinachita gain ndi weight kwambiri ehe ndikukumbukira mutapanga ma show a Eh, ndindamadingo Ndindamadingo ya munajambulira Judith. kuminda chakaya ndikutcholo kumene Eh. anthu mmakomenti amati aya mwayimba bwino koma lucius aya wanenepa kwambiri iya Iye malaya waphulika, malaya. aphulika Eh. taonani chimimbacho eh eh mmene mkuti ineyo ndikumayesayesa zinthu zambirimbiri ah, ndithu ndikuonetsani ma picture Eh. ma diet Eh. pena kudya mwina kadzira kamodzi ndi salad Eh. ndinapita ku gym kukapanga sports for two months Eh. kuona kuti weight mmene ndimapita ku gym ku ndili 155 Eh, eh, eh. two months later ndili 160 mukugena momwe kuti muzitsitsa kumagena momwe m'malo motsika thupi likuyera kwambiri ngati kuti ndikudzola zija amapanga Eh, ma chemicals. azimayi zoyeretsa aja ehe Ine osaziwa kuti chikuchitika ndi chani and ndimangogona mmene tayambira interview yu ndiyamba kuodzera tulo tulo from no where pamachitika ndithu zinthu zambiri but ndimangoti ah mwina mwina ndi kunenepaku ndiyesese ndiluze weight ndiluze weight osathandiza ayi mmene imadzafika ku December nkumene ndinaonano kuti zayambano kufikano koyipa kenako ndikumamva ma sound mu chest umu nde January ndinamaliza bwinobwino ma shows a December yes yeah ndinayenera kuzikakamiza chifukwa ndi mmene timapezera mchere kuti ndipange basi ma show ndimalize pa 4 January ndi mmene ndinapita ku chipatala ku Mwaiwathu ndi kumeneno atandicheka mu mtima mu chifukwa nthenda ya mtima inali yakalekale ndinali ndi BP okay kuyambira 2012 yeah Aaa nkumene anapeza kuti mtimawu bola uli bwinoko aaa BP bolako koma ma kidney ndi ameneno amapangitsa zonse zija Impso. impso imeneyo ndi imene ma signs ake anali aja timaona poyamba kukula thupi kumakhala pale aaa kumatopa kwambiri ndiye munthawi imeneyoyo uh, amandifotokozera kuti m'Malawi muno imatha kuchitidwa treat koyambirirako mm. koma the best tikakhala kuti tapita kunjako zimayendako bwino kwambiri komabe nali mokuti sinakonzekere mm. nde tinayesabe treatment ya m'Malawi momuno ku Mwaiwathu kuja anayesera Kenako n'kudzapita ndikaye kunyumba mukaonelere. Nditafika kunyumba nditakhala, ndimafuna ndipite kuntchito, ndinapita ku Lilongwe. Komatu munakhalako nthawi yaitali bwanji ulendo woyambawo? Ndinakhala 1 week. Ehe, Eh, koma- kugonekedwa ndithu. Eh, Eh. mpaka ku ICU. Eh. Of course chimene sichinasangalatse nchoti kunangobukano mbiri kuti Lucius wamwalira mwina munaimva. Mbiri tu imamveka ndithu. Anthu af- aphedwa phedwa. Eh ife teti mafa pafupi Ah, ma- pafupi. eh, mapeze kuti kena ku- hiya, mafoni a- a- akuti akuti mwafa kodi kuti aya chonde ndidakali moyo koma sizachilendo zimamveka ndithu Zimamveka. Eh, Koma iyi inasokoneza chifukwa idakafika no kumudzi. eh, Nde abale akumudzi anali disturbed. moti anafikano potiyankhula kuti aah sono apa mukadwala mwina muzingopita kuchipatala kuja mwa, mwakachetechete chifukwa zikumatipeza ife kuno nde ena mpaka kum- Zikumatidzidzimutsa kwambiri. ne az- azichemwali awiri mpaka anagwa ndithu mmaziwawo ina afika modzidzimutsa modzidzimuka kuti aa achimwene sinamve kuti pamene munthu amadwala muna- munali ku ICU chani nali kwa ICU chani mukulimbana nawo matenda moyo kupemphera Koma- ambuye kuti koma osati kuti mwapitiratu Ayi. eh Ndiye n'tadzagundikizanso kudwala ku Lilongwe, n'kumene anthu anangonena kuti, ah, mulandeni mafoni, moti anzanga ambiri, including even you, didn't Yes. know kuti I was sick. Sitimadziwa yayi. Mpaka lero, mwina ndi program iyi pamene anthu adziwire kuti Ehe. the Mmene missing in the ndimanenera muja kuti munangoti zi kuti Nangoti apita zi- kuti akuluakulu amene. Eh. Ehe. anthu ambiri oti ena mmene amandiona ntaluza oyenda amasirira kuti "Eh, ndi wamenya diet yabwinotu eh, eh. ndinati wakanadziwa Eh, ndadutsa mu zambiri. Eh, Eh. ndithu ndiye ntakafika ku lilongwe kuja nakhala ndithu kuyesera kutalika kuja two weeks Ah, nthawi imene inadzagundika kwambiri inadzatiphera abale ambiri covid ija ine Yes. nkuti ndili mchipatala mu january Yes. itabwera second wave ija ija second wave ija Eh, eh. january february Ehe. throughout that time ine ndili mchipatala Oh, oh. moti anangondilandelanda ma phone chifukwa the day i was disturbed the most yes. wina anandiuza za imfa ya mtebe wambali mkandawire eh, yes. nde nadwalano kwambiri that eh, day yazoti eh, mpaka na ma doctors had to look after me mm. because i was so disturbed you yes. know we were so connected ndi yes. akulu aja yeah. Eh, nde anangonena asamve china cha wina aliyense eh. eh, so nakhala mmene muja mpaka nano patafika point yoti apa sizili bwino mpameneno pa 5 March uh, ananditumiza ku South Africa Oho. eh, napita ku Sunninghill Hospital koma mmene ndimapita sizinali zabwino Yeah. inali ndithu ambulasi njira yonse ija kuchita clear mpaka ku airport Eh. uh, ndinali more of a vegetable Eh, oti simungachite china chonse panokha ya. ayi thupi pali pena paliponse kundigwira ndimangomva kuwawa moti ndege anachita kukwezera chi machine pa khomo lina lija. Osesora ati kuti mwina mwina ati agwirize aziyenda okha. Ayi. Anandiika pa wheelchair nde kunali chi gulu la ma bouncer kundiika mu chi machine chija amakwezera akafuna kukweza Katundu. katundu woti sangathe koma akuyenera kulowa mu ujeni, mu Ehe. Ama- cabin. Amanyamula pa ka ujeni kaja chonchi. Kukweza ndithu nkulinganiza ndi Ndi khomo khomo lija lija kenako nkungokankhiramo. kuka- kundikankhira. basi nkukakhala. Kudzanso potsitsa ku South Africa it was the same thing. Kuchita kunyamula chonchi, Eeh. kutsitsa chonchi. To a point chifukwa choti uric acid anali atakwera, chifukwa kidney ntchito yake kwenikweni nkukonza michere ya mthupi kuti Eeh. ikhale izilingana. Eeh. So ikakhala kuti iyoyo yachita pack, ya, ya, ya, ya, ya, yafa, Yafa. michere ija imangokhala mmene ingakhalire. Sono michere ina imatha kukagunda kumutu. So sinali normal ayi. Ndinali munthu wokuti mwina mundiyankhule china nditha kuyankha china. Almost ngati Ngati kulowa timisala misala timisala choncho. pang'ono ndithu. Eh, chifukwa choti bongo sukugwira ntchito bwino. Sukugwira. Zonse zoipa zikungopita mu thupi. Basi muli disorder. Nde ndinazindikira 3 days later kuti oh ndili muchipatala ku South Africa. Atayamba kundichita treat. kuchotsa ziphe zija kulinganiza michere ija nakhalamo ndithu kumene muja 3 weeks kenako nkunditulutsa kuti ah kakhaleni kuti ku lodge muziyendera tikuchiteni observe another 2 weeks pamodzi ngati 5 weeks ndili kumene kuja kenako mpamene amanena kuti pakali pano mutha kubwerera kumudzi treatment iyi mukayipeza chipatala chakuti chakuti anandichita recommend ku Mwaiwathu kwa Dr Wirima poti amadziwika ndithu internationally mukamaliza ma week 6 mukabwerenso tidzachite check ndithutu komanso china chimene ndinafunitsitsa kuti ndibwere kunali koti ndidzaone abalewa chifukwa choti Ndili kuja ndimakhala disturbed ndikamamva za za matendanso ma amene akuchitika ku matenda amene ali kumudzi kuno. kumenekonso ndi kumene tikufuna timve chifukwa ah, pamene tikumva nkhani ya Lucius Banda amene akulongosola kuti wadutsa mu zokhoma zambiri, si yekhayo, pa mtundu wawo palinso anthu ena amene akhudzidwa ndi matenda akuluakulu tikhoza kutero kunena kwake, tikhala tikumva zambiri za zimenezo koma ndangofuna mwina. tidziwe zambiri za matenda amenewa mwanena kuti mwanena zizindikiro zake mmene mumamvera komanso inu ndi munthu woti ndithu ku sukulu munapitako amakuuzani kuti impsyo kwenikweni i i imagwira ntchito yanji kuti anthu amvetsetse kuti akati impsyo sikugwira ntchito kapena kidney failure kidney sikugwira ntchito ndiye kuti chimachitika ndi chiyani mthupi mwa munthu. Impsyo ndi chiwalo chofunika kwambiri mthupi mwa munthu chifukwa zakudya zonse zimene timadya Impso ndi imene imachita process zoyenera kutsala mthupi ndi zoyenera kuchoka. Tikhoza kutenga chipatso ngati nthochi nkudya. Zili ndi potassium wambirimbiri. Potassium uja amafunikira mthupi koma ali ndi malire. Akachuluka kwambiri ndi vuto. ma vegetables aja ali ndi phosphorus wambirimbiri timamfuna mthupi mwathu akachuluka ndi problem nyama timadya yomweyi eh, muli uric acid uja ambiri amati gout gout kumatsimphina kumatsimphina tikakhala kuti tayidya mowirikiza of course pena kidney ija imalephera imafika pamene kuti yalephera no kuchita no control chifukwa tam- tadyetsa kwambiri nyama ija ndi amangochita no flow ndi uje mapeza kuti wakakhala ma joint wayamba kumva ngati ma crystal kuti tiyende tiku- tikukhulana ndi fupa timamva ululu wambiri ndi ntchito ya kidney ndi kuti michere imene ija aizi ichita stabilize kuti uwu wakwana wotsala utayeni through mikodzo kapena chimbuzi. So, iyo ija ikakhala kuti yafa, pa, ndiye kuti ndingati pa msewu palibe wa traffic, aliyense angodziyendera. Galimoto, njinga, ma truck, ngolo. Ndiye kumangogundana. Oho. Eh, komanso beyond that, iyo ija imathandiza. ku zinthu ngati mm, ma- ma hormones ena kupanga Ehe. zinthu zina zimene zimathandiza kupanga bone marrow even calcium amene so ndi chiwalo cha central kwambiri ndi chokuti chikakhala kuti cha- cha- cha- chafa of course it, it hits on prostate as well, prostate down there as well mm -hmm. chimakakhudzanso kumeneko eh, ndi ndiye kuti ndi cha central. kwambiri. Koma anthu ambiri sitidziwa chinsinsi cha Mulungu. Timangoyenda, timangodya, sitidziwa kuti zakudya tikudyazi mwina muli tima poison, muli michere ina yake yowononga thupi koma impso imakhala ikusefa zimenezo. Kuchoka ku South Africa pano muli kuno ku Malawi munangokhudzapo kuti anakuuzani kuti muzipita kukalandira chithandizo ku Mwaiwathu, chithandizo chimenecho ndimamva kuti amati dialysis Yes. tatiuzani kuti ndi chani kwenikweni chimachitika ndi chani? Tsono dialysis ndi process imene imabwera no kuti no nanga si kidney ija yanyanyala sikugwira ntchito Ehe. ndiye amakulumikiza ma pipe ino madokotala Oho. mwa ukadaulo wawo Ehe. uh, amatenga uh, vein ndi ata- artery imodzi zimene zikanapita ku kidney kuja mmalo mwake zimalowa mmachine Chabwino. machine imeneyo ah, ndikuonetsani chithunzi Okay. machine imeneyo imatengano magazi aja nkuwachita purify nkuchosachosa zosafunika zija Nkuwabwezeretsanso. nkuwabwezeretsanso ndiye makhala process ya 4 hours umayenera kukhala pa- chigonere pamenepo ndikuti magazi aja azilowa mmenemo azilowa atsukidwe ah, ndi mapaipi ake amachika- amachita kuoneka amachita kuona tawo magazi anga anya- anyamuka ayamba kutuluka oh akulowa mchimashini chija akuzungulira basi ndikuti makha ndi ngati kidney yapanja tingotero ndi artificial kidney kidney yapanja Kidney zimene yapanja. zimene zimachitika mkatimo apatutsira panjira ayi pasitutisa panjira Tsuke, tsuke, tichotse tsuke. zinazo Eh, kenaka. kwawo ali bwinobwino abwererenso Yes. Kenako akatero amakumangilira bwinobwino kukuuza kuti basi dzipita. Kukubwerezeresa basi and ukamalowa umakhala wokulemera mtundu wina ukamachoka umakhalanso weight ina itachoka. From that process yongopanga purify Yes. magaziyo. Zimene tadya masiku atatu amenewa Eh. tiyerekeze mmene ndi- ndinapita apa ndikulemera 120 ndikama pita ndikapeza kuti mwina ndikulemera 123, 24 chifukwa cha zakudya zimene ndadya masiku amenewo. Ndikamachoka pa chimashini paja ndikapeza kuti 3 ija yachotsa. In, within 4 hours? Within 4 hours yachosachotsa zimene zija yataya. Nde inu mukumapita ku Mwaiwathu mowirikiza bwanji chifukwa timamva kuti matendawa imakhala milingo yosiyanasiyana, ena amayenera kupita mowirikiza kwambiri kapena ena mwina patali patali? Ngati poyambirira Ndi cholinga choti mwina tiyese kuthandiza kuti kidney ipepukidwe msanga, anachita recommend kuti ndizidumpha tsiku limodzi n'kupita. Okay. Komano kuyerekeza ndi ma resources ndi kuthekera, munthu woti ndimakhala ku Balaka, mafuta ndi zina zotero, aah komanso kuchipatalaku ananena kuti aah kunoko machine ndi ochepa, sitingathe kuti munthu mmodzi azibwera katatu pa pa week. nde mudzibwera kawiri. chifukwa ndi olandirana. chifukwa ndi olandirana. Wina abwere amupange zimenezo nde kuti pali eh, line anthu akubwera. Ayi panopa nthenda iyi yafika point yoyipa kuti ino ma, ma, ma patient akuchuluka komanso ndi imodzi mwa nthenda zimene mbuyomu sitimayang'anirako kwenikweni timango ndiyesa ambiri tinamva chifukwa kuzera kwa malemu a VP yes, yes. ndi amene anamveka nayo kwambiri yes, yes. koma anthu ambiri akumaidwala and ndikufuna kuyamba ndithu kupereka awareness kuti pakhale konz pakhale chikonzero china chake chifukwa ndikuganiza kuti sangamangokhala anthu a mtown okha amene akudwala Ayi. nkumapita ku Mwaiwathu kuja Ayi. kuli anthu amene kumudzi amangoidwala nkungozimwalirira Mhm. osadziwa kuti nthenda chifukwa mmene inu mukuneneramo ngati inu mukumapita mowirikiza choncho mwina katatu pa sabata Tingoyerekeza kuti munthu alibe kuthekera koti apite akalandire chithandizo chimenecho, ndiye kuti zidzadzana mthupimo, ndi mmene mukulongosoleramo basitu munthu ukhoza kupezeka kuti mpakana Ndi mwinanso moyo vuto, ukhoza kutayika. ndi vuto. Moyo. Andinso amalipiritsa ku ukapitako. Ndalama zake zochenjera ndithu. Iyayi aa, Mm. salary ya munthu. Ku ku Lilongwe ndinamva kuti mesa mmene munati muli munali ku Lilongwe bwanji osamalandira chithandizo kuchokera ku Kamuzu Central Hospital ku Lilongwe? Aaa nditapanga kafukufuku nthawi imeneyoyo ku Lilongweko zimayenda komabe standard yimene adachita recommend chipatala chimene ndinali nacho anandiuza kuti ah bakapita kaye ku Mwaiwathu ku Lilongweko ziwiri zitatu zikakonzeka mudzachita no switch to Lilongwe that's why olo nditapita ku ntchito n'kuwalongosolera anandimvetsetsa kuti ah ubwino wa ntchito yanu mutha kugwira ntchito pa phone ah virtual malingana ndi masiku ano nde khalani kaye ku Balaka mu period imeneyi mpaka mubwerere ku review. Mukamabwera uko nde mudzafikira ku ntchito. munakamba zoti nthawi imeneyo muna gaina weight kwambiri pano olo kuonani munthu akuthaona kuti "Ah, kukhala ngati tu munthu thupi lachokako tu apa Iyayi ndaonda kwambiri. eti Ndaonda kwambiri kwa amene amachita observe. eh, Eh, kuchenjera pamene ndinapanga eh, sindikuvala zovala zakalezo Ukaoneka ngati wavala gauni. pamene ndingayalukire Uoneka ngati ngati thumba la Nga- chigari. ngati kamba kamba Ukungolowamo chonchi. Eh? koma even top yomweyi amene anayiona nthawi ija ndinkaimba ndina madingo atha kuona kuti inali itakungika Inakhu- Inakhuta ndithu. inakhuta Ah, Mwaluza makejizi angati? mmene ndinkalowa mchipatala nkuti ndikulemera 160 kgs Eh, eh. koma panopa ndili pa range ya 120 ndaluza 40 kilos iyayi 40 kilos zija zokuti size nthawi imene ija ndimavala 4 extra large Yes. kapena 5 extra large yes pano ndikuvala 2 extra large Eish, ayi ndithu tsopano kuluza kumeneku ndi kwa ma physio komwe kuja kapena matenda awa kufika pachapoli tsopano zinthu zi- zi- zi- zikungosokonekera Ah, koma chime- chimene imapanga kidney ndi chimene ku- ku- kudwala kwake kwa kidney umakhala ndi nseru kwambiri Oho. e, umakhala ndi nseru kwambiri e, sumamva thupi kuphwanya kapena chani Ayi. ah, komano umangokhala ndi nseru mkamwamu ndithu mumavuta kuti utani Udye. udye ndiye ndi kale ndi kale ndimavutika nkakhala kuti ndadwala olo malungo kuti ndidye ehe eh, eh, appetite imathawa e, ndithu nthawi yayitali ndimapezeka kuti ndikungodya pang'ono Mm, ngodya pang'ono mm. zija zokuti amavutika nane kuti ndidye pena kumandiwerengere kumawerengera ndadya mbamufolo ndakhuta Mm, nde chifu chinapanga shrank mm, mm, mm, pena ndimakonda kudya ice blocks mm, mm. ndi amene ndimatha kudya ndithu nkukagona ma ice blocks madzi amene. enieni owuma Eh. kungokukuta basi kumatafuna basi psychologically nkumadziuza kuti ine Ndadya. ndadya anthu chimbale Ndakhuta, chonse chija eh, ndakhuta ndamaliza. eh Iyayi. kukagona ndiye kudya no kwenikweni ndayamba posachedwa pompa Eh. ndi chimene no chinapanga no kuti no ndiluze weight kwambiri eh komanso apapa ndi dialysis tikumaluzabe weight because imathandiza kuti uluzenso weight. M moyo wanu panopo tsopano ndi wotani popeza mukuoneka kuti mwina mwadzitolerako ndithu mwanena kuti mwadutsa mu zambiri, ah kugonekedwa ku Moyowathu, kugonekedwa ku central, kunyamulidwa kupita ku South Africa kukakhala komwe kujako almost a month and and and and a week nkubweranso kuno koma pano tikutha ndithu kucheza bwinobwino kuseka bwinobwino moyo wake umakhala otani? Ndi oti mwabwereramo ndithu kuti mukhoza kuchita zinthu ngati kale kapena mudakaunikirabe magawo ena ndi ena a za moyo wanu? A. Sindingatheretu kupanga zinthu ngati kale, koma tina n'tita ting'onoting'ono timamene tosasowa kuti ndizigunyuze kwambiri ndi nditha kupanga. Chibadwa changa sindimafuna anthu akhale nkumandimvera chisoni kapena kukhala chipsinjo ndiye ndimayenerabe kuzilimbikirabe pandekha and posachedwa ndithu ndizakhala ndi show mwina in two months time ndizakaonekera show ina yake nzakaimba um, ichichi sikuti ukamayendera ku dialysis ndiye kuti ndiwe patient aa zili ngati mmene amatha kukhalira munthu wokuti mwina amasowa kukatchekesa maso ake pafupipafupi eh, koma sikuti umasiya china chilichonse Okay. A, nditha ku- kugwira ntchito Okay, chabwino. sindili mu state yoyipiratu ayi A- a Lucius Banda mwina tikhoza kuphunzira nawo kudzera kwa inu pa zimene mwadutsamo. Munthu amene akudwala matenda a impso ndipo akumulangiza kuti a- ayesetse kuti mwina apange control ah, zimene zikulowa mthupi mwake amakulangiza kuti muzichita chani amakuuza kuti muzipanga muzikhala moyo wotani Eh, ndi moyo wovuta kwambiri eti eh, kumbali ya Sungachiro- sungachiro chita zinthu ngati mmene mmachitira kale iya ndizosiyaniranatu chifukwa pali zambiri zimene umasiya kudya Iya. ndi kumwa oh Eh, pali ine pano ndithu sindingamwe drink ina iliyonse kupatula madzi kapena sprite kapena juice wa apple aa zipaso zilizonse mananazi zichani sitingadye pokhapokha apple Eish. olo ndimu kuti mwina ayi ndi- nda- ndayisowa ndimu ine ayi kulibe ka orange zimenezo ndingofinyirako pang'ono kumuzi kuno ndili ndi ma oranges yes ndili yes ndi ndaona kuti mananazi ndi mwana alirenji tu kwanuko ee ayi ndithu chaka chaka chinocho Ndimangoyang'ana anyamata antchito ana anga akudya. Zakudya zochita kuwerengera kuti chakuti ndi chakuti ndi chakuti basi. Yes. Ndiwo zimene. Ehe. Ngati ndikufuna ndidye ndiwo kaya zamasamba. Ehe. Chifukwa mmene muja muli phosphorous wambiri. Oho. Aziduledule lero, azinyike, azaphike mawa limene ntadyero. Kusungunurako? Kuchosamo phosphorous uja. Ma fruits a mapoza amtchire aja, Zimene ndinkakonda kudya kuti muli creatinine wambirimbiri musadye nyama nde forget it nsomba kapena nkhuku basi white meat Oh, eh, ndamvadi za white meat. Eh. Koma red meat yes ndakhala ndikumva kuti red meat imene chali. ya imene Ndi yaukali kwambiri. danger ndithu eh, pali zambiri even Eya, ukakhala kuti unkakonda Delunde nde forget it kutalitali. Olo ka- ka- ka- katambula kamodzi kuti ayi Ayi. ndikucheza ndi anzanga pano ndasangalala. Olo waini wala. Ana anandikanira ndimakonda kombucha. Anandiuza kuti olo kombucha ayi. Yeah. Oti drink basi ndi madzi. Madzi onso Mm. ali uli ndi malita okumwa pa tsiku. Ngati ine sindingapitirire kumwa 1 lita pa tsiku. and 1 lita yachuluka apa chilichonse cha madzi kaya msuzi kaya chani chilichonse chikhale mu 1 lita ya osachita kuti kumwa basi mpakana mimba ndendendendende ayi ndithu ameneyo ndi lucius banda ah, akuti ah, pano ndikhoza kukuuzani koma pakati apa sindimafuna kuti ndiziauza anthu chifukwa ii mafoni anthu "Ya, ndiye pano zili bwanji kumeneko koma nkhani yaikulu ndi yakuti lucius banda wakhala akudwala ndithu a Kwa miyezi yochulukapo, kungoyambira mwina January 2021 kufika pamene tikuyankhula pano, moyo wake wakhala ndithu wovutika chifukwa cha vuto la impso kapena kuti kidney imene ikuoneka kuti inafooka. Kodi ina ina inangofooka kapena inaferatu? A Ma doctor ndi amene akatiuzeno panopa Oho, chenicheni. chabwino. Eh, komano timangoona ma signs. Ehe. Ndiye nchifukwa chake anatipatsa ka period akaka. Yes. Eh koma ndili ndi faith yoonse kuti mwina inangofooka iyambanso Yes, kugwira yeah, kuti ntchito. mwina ikhoza kudzukanso. Koma munthu amakhala ndi impso ziwiri. Ziwiri Kusonyeza ehe. kuti ndiye kuti inayo ikuyeserabe kuthandiza. Nthawi zambiri pakakhala kuti pali vuto tima zimavutika nthawi imodzi ziwiri. Zonse ziwiri. Koma ndithu zimakhala ziwiri and zimatha kugwira ntchito payokha payokha nchifukwa chake munthu wina akhoza kukupasa yake iyenso nkukhala bwino kukhala bwino bwinobwino eh pamene pamene afuna kuti tiunikiranenso mwina tisanayambe kumva za matenda amene akhudzanso abale anu ena ngati Paul ndi Francis ena timamva kuti ayi apita akapa- akaikidwa impsyo ina amati kidney transplant yes inuyo sizinafike pamenepo yayi kapena kuchipatala sanalangize choncho Ayi, apapa akandi akakandipasano observation iyi akakandicheka apapa verdict chigamulono chenicheni kumene chikabwere ndi kuti ah mmene ilili iyi yanyanyala ndithu funani m'bale amene angathe Aka- akatha kukupasani ika- ehe, kuti eh, akathandizane. komanso umasankha wekha kuti oh, ndifunafuna m'bale akandigayira or ndidalira zomwezi eh, komabe izizibe ndizokuti zili ndi kanthawi kake Yes, yes. eh, koma ya transplant ije imakhala ndithu ndi ka longer life span musatalikire ife posachedwapa tifuna tsopano timve zambiri zokhudzana ndi Paul Banda amene ndikukhulupirira kuti ena a inu mwina nkhani yakenso mukuyidziwa Tili, kuno ndi ku Balaka ndipo tili kunyumba kwawo kwa Lucius Banda amene ambiri a inu mukumudziwa kuti ndi katswiri oyimba nyimbo kuno ku Malawi komanso wachitapo ndithu ndale, tikuyankhula pano wakhala akudwala matenda a impsyo koma nkhani yabwino ndiyakuti wadzitolera ndithu tikutha kucheza naye akutilongosolera za matenda ake koma akunena kuti sanafike ndithu ponena kuti akhoza kuti ayi matenda aja andichokeratu, matendawo adakalipo ndithu ndipo tikuyankhula pano akulandira chithandizo ku Blantyre ku Mwaiwathu. Takhalani pomwepo. Sipanapite nthawi titamva Kufuula kuchokera ku Balaka kunena kuti Paul Banda sali bwino. Amalawi ambiri anadzidzimuka ndi nkhani imeneyi chifukwa Paul Banda kupatulapo nyimbo zake zambiri zimene wayimba koma sawonekawoneka ku gulu ndiye akasowa choncho anthu amangoti ah paja Paul Banda ndi choncho koma anthu samaganizira kuti akhoza kukhala kuti akudwala koma amalawi ambiri anauzidwa kunena kuti Paul Banda akudwala matenda a impsyo ndipo akuyenera kuti akalandire chithandizo kuchokera ku dziko lija la India. Munthu kuti apite ku India kukalandira thandizo zimafunika ndalama zambiri moti akawerengetsera zimaoneka kuti pafunika ndalama zosachepera 30 million Malawi Kwacha. Tatiuzani zambiri a Lucius Banda za mchimwene wanu Paul Banda poyamba kuti paja wamkulu ndi ndani? Wamkulu ndi Paul. Aku- amene aja ndi akulu Koma basi koma matupi amakhala ngati lima- mumakokana kokana. ndipotu zimaseketsa chifukwa ine ndi pachizungu amati kid brother eh? Kid brother. si brother ya Ayi. ka, ka, ka brother kakang'ono Inde. pali difference ya 7 years Wakutali ndithu. kutali kochokuti anandilera Eh eh. Eh, pakati pali anthu awiri eh, oyamba timangoti a Nabanda chemwali Regina Ehe. adatisiya eh. wachiwiri wake pali Francis Ehe. kenako nkudzabadwa ine koma kuti ayike powa apa ndi Lucius apa ndakhala ndikuona ngati kuti amene timakhala ngati opondana penanso ngati matwin and zimene zimatichitikira eh, zimakhala ngati za matwins ehe muone kuti even matenda amene Ehe. tikudwala matenda ndendende Matenda ndendende. chilichonse chimakhala ngati anthu oti ndi matwins koma timve kuchokera kwa inu nkhani ya Paul Banda tatiuzani kuti zinthu zili bwanji ndi Paul Banda Ah, ineyo ndi monse mmene ndimadwala chimene amandilandila mafoni nchoti ndisamve mmene Paul alili Oh. chifukwa zimene zimachitika ndimadziwa kuti Paul akuvutika nthenda ya mtima Oh. ndi bp Ehe. ndiye sindimafuna amve za ine Ehe. chifukwa zim- zimkweza mtima Ehe. inenso ndikamva za Paul Ehe. tsiku limenelo sindimakhala bwino Ehe. ndiye anasankha kuti atibisire information Mm. komano nditayamba nopeza bwino ku South Africa nkumene amandiuza kuti a ah, komatu achimwene sali bwino ah, sali bwino matenda aja akupitirira chifukwa anali akumadwala mmbuyomu uh -huh. tikumatengera ku chipatala uh mhm. -huh. ali ndi mzawo amene ndi doctor uh mhm. -huh. komanso ndi dc uh mhm. -huh. ndiye amathandiza mwapadera uh -huh. so nthawi zambiri timadziwa kuti ali ndi vuto ili uh -huh. shuga ndi high blood pressure amachitidwa treat ndi mankhwala osiyanasiyana koma zikuoneka ngati mankhwala aja kuwamwa nthawi yayitali kunakhalano ndi effect pa kidney yawo sono nkhani ya kidney ndadzayidziwa ine nitabwerako ku South Africa nkumva kuti achimwene anunso makidney sali bwino komabe panali kachembezo kuti mwina si vuto lalikulu kwambiri ndiye anayesa tizipatala ta momuno kachipatala kena kachipatala kena kenako nkumene imabwera verdict kuti mm -mm, sali bwino nawonso akufunika treatment ndithu kunja so far ku India zikumakhala ngati zophwekerapo chifukwa Nkhani ya transplant chimene chimavuta nchoti umpeze m'bale ozipereka kuti akupatse kidney kwathu kuno ku Malawi malingana ndi zikhulupiriro eeh pamene ku India kuja umatha kuchita acquire konkuja kidney eeh chifukwa maiko anzathu aja ali ndi ma donors a ma organs eeh. Kodi ziwalozi sizimatengera kuti mwina mukhale kuti ayi magazi anu ndi oyanjana kapena ndi wakumtundu wanu kapena uyu ndi Ayi. mmwenye uyu ndi wakuda uyu ndi chani? Mungofanana ma tissues basi. Oh. Oti mukhoza kundipatsa yanu. Ehe. Ine nkumakhala moyo. Tikayanjana ma blood and tissues Yes. zimene amayeza madokotala Ah, posatengera mtundu wa munthu. osatengera mtundu ayi. Oho. Eh, ndiye ndi- na dokotala anachita recommend kuti ah koma kumeneko zimatha kupezeka ndithu Koma pali maiko ngati ku America, ku UK amakhala ndi ma donors a ma organs. So ngati ku India umatha kupeza ndithu you can acquire kuikidwa basi nkumakhala. Chabwino. Eh that's why dokotala atachita recommend tina tinakhala pansi anyamata anandipeza a Charles Neta ndi anyamata ena kuti ah timaganiza kuti tichite raise ma funds athandize Sir Paul Kwa ine ndinene mosabisa uh, chinandikulira chifukwa ndathandizidwa kale ndi boma ndimachita manyazi kuti ndipitenso kuti ah, Pa- mundi- palinso palinso m'bale wanga pali abale anga ena awirinso tikhala ngati kuti tutenga advantage nkumene ndinawalola anthu akuti ah tiyeni munjira zina ndi zina tifunefune thandizo Chabwino. kuti tithandize Kwa ena otiona anthufe amayembekezera zazikulu kwambiri kuti aa Lucius ndi billionaire ali ndi nda- ali ndi ndalama zambiri angompatsako mchimwene wake Eh, koma ifeyo life yathu has been a humble life the little that chochepa chimene Mulungu wakhala akutipatsa takhala tikuthandiza anthu ena komanso tili ndi mbumba yaikulu kwambiri kumudzi imene imadalira ifeyo nchifukwa chake moyo wathu umakhala cha pompaja komanso mumadziwa kuno kwathu ku Malawi eh, nthawi yayitali enafe takhala tili ku opposition ndiye moyo wake ndi wokulukutika womwewo ndiye ukakhala ku opposition Eh,

life yathu ndiyomweyo Chabwino. ndithudi. Paul akulandira chithandizo chotani tikuyankhula pano chifukwa inuyo ndizoti tikutha kucheza bwino bwino chonchi titati tipite kwa Paul tikatha kukhala naye pansi nkucheza naye bwino bwino? Panopa wayamba kulandira chithandizo aMalawi angapo atathandiza kudzera mu fundraising ija Mhm. tinaona kuti ku india kuli covid pano Yes. sangathe kupita ku south africa sitingakwanitse chifukwa kumadula kwambiri potsatira kamene amalawi atolera kamene akuyendetsa ndi asineta ah, panabwera nzeru yokuti mm, awa ndi matenda tisangolekerera kuti tofuna kupita pakana uko." tidzapite kumene akuti tipiteko ayi tichite chimene tingakwanitse padakali pano tiyesere nde nawonso abwera kumwayi wathuku okay a, ayambapo ndithu process ngati yanga yomweyi ya dialysis, ya dialysis. Mm -hmm. Ayamba kuwathandiza mokuti mwina kutsogoloku ikadzapezeka thandizo linalo ndi atha kupita uko, koma for the time being chifukwa dialysis imakhala yodikirira kuti upeze mwayi wa transplant. Mm -hmm. E, komano kumangokhala kumakhala kovuta chifukwa Aku amap- amapanga mseru kwambiri kudyako kumavuta mapazi atupa kwambiri eh, kuyenda nkovutikira eh, komano with process yomachotsa ma toxins awa ayi ndithu akumachezeka amatheka kuyankhulika pamene patinene kuti tsogolo la sapo likuoneka bwanji chifukwa mmene mukuneneramu kuti a dokotala anapanga recommend ndithu kunena kuti amenewa akuyenera kuti apite akalandire kidney kapena impsyo ina komano tikudziwa tonse kuti ku India zinthu sizili bwino ah, tikuyankhula pano mulili wa, co- wa covid-19 wavuta kwambiri kumeneko tinene kuti zimene tikuchita kunozi moyo wawo ukuonetsa kuti ukupanga respond kapena ndi zoti adakali mu stage yonena kuti tiyesetsebe kuti apite akalandire chithandizo kunja? Ah, izizi olo zitapanga respond Mm. Khale khalani permanent solution ndi ndofunika transplant Chabwino. chifukwa ah, kunena mosabisa process iyi ya dialysis iyi Ili ndi zaka zake ukupanga Oho. eh, ndi ma foreign bodies ibe awa Mhm. eh, ndithu imafika point ibe kuti unayenera kupanga transplant Chabwino. eh, eh, mwina mukuopa kukhumudwitsa anthu singalembe kuti ayi Mm, mm. uli ndi zaka mwakuti Ayi. ayi komabe timatha kuona kuti awa adapanga dialysis adakhalapo how long Mhm. ndiye nkumaona wekha kuti ah, chinthuchitu chili nkalimiti pamene chimazatopera Mhm. pamene transplant ija ndithu imakhala ngati ndithu Aku- Kuwapatsa akugu- somo la akupatsa moyo ndithu Okay. eh, akudwalira ku nyumba kapena nawoso awagoneka ku chipatala komweko sapo ayi condition ikafika pa dialysis umakhala kwanu umangoyendera ku chipatalako chabwino eh, komano challenge imene tinayo ndi yokuti nanga si uh, being munthu woti kuimbabe kunali kwa apo ndi apo Yes, yes. and piracy and everything yes sir. dialysis eh, every session imene upite imakhala ndithu ndi kamtengo kake ulipire plus transportation so worry yathu ndiyoti ma resources amene anatotoledwa apa akachita deplete kodi adzayenda bwanji kupita libeyaso pa, pa, pa zero pa zero chifukwa sitingatchalenje kuti tingakhalepo nthawi zonse ndi kuthekera kopita. Eh, ndiye ah, solution yoyoyo ndi imene ili ndithu yofunika koma chikhulupiriro changa nchoti mwina m- miyezi yochepa mwina kuchita clear ku india kuja kuti zitha kukachitika eh. nkhani ya sa paul banda ndi imeneyo takhalani pomwepo chifukwa pano tsopano tikufuna timvenso za mmodzi mwa abale awo a lucius banda amene ndi Francis Banda. mmene mumalongosola munati ayi uh, sa paul banda ndi wamkulu ndithu ineyo ndili kumunsi 7 year difference koma pakatipa pali francis banda yes si woyimbatu koma amene ayi francis amakhala kumudzi oho eh amakhala kumudzi ndi very reserved mwina nthawi ina yake anthu ena anaona pa facebook naona sikuti unaika ka video kena Eh. eh tima amangobwera ku nyumba kuno kucheza Eh. pali kachakumwa nkumwa ndi amasangalala kwambiri eh eh eh ndinangodabwa ata atandifunsa ndili ku south africa yeah. nkumene tsiku linalake anayitenga foni munthu olakwika Ehe. nkundiwuza kuti ano achimwene akulu uh, bolako pang'ono pano koma vuto ndi achimwene ang'ono ndiye ndikuti ndaninso Ndaninso. ati francis ndiye ndikuti "Ah, francis wadwala Wadwala. akuti eetu akudwala Ah, bwanji? Ah, tinapita kuchipatala. Ali ndi khansa. Khansa? Ndisaname. Eh. Tsiku limenelo I broke down and cried. Yes. Eh, ndinalakwitsa ndithu kuti madam ndamene anali kundikalipira. ngati mmene anakalipirira yobu eh mkazi wake ali ayi anafunsa kuti why god yes why ali ayi musamamfunse mulungu musamfunse mulungu why ndimati why me chifukwa onsewo ndimatenga ngati ndine ndamene ndinali mzati othamangathamanga ehe eh? so zikhala bwanji eh olo kuti ine ndimadandaula nanga poti ndimawaganizira ehe eh, apo Eh. kapena kapena francis achimwenewa ndi amene eh, akandigayire amene kidney angandithandize tsopano awa down awanso muka- muti khansa Nde tsiku limenelo sindiname ayi ndinalira ngati mwana wang'ono eh, kumene ndimamva kuti kansa ndi aku- akumatupa sizili bwino yayi ndiye mwamwayi anatengeredwa ku queens kumene ma doctor-nso kumeneko akuwathandiza ndithu ma professional doctors omwewo amene timatha kukumana nawo mmoyo wathu umu paja amapitanso komwe kuja yes ndi amene ndithu akuwachita advise nkuwapasa treatment ya chemotherapy oti anayamba pakali pano chemotherapy chemotherapy koma Kulibe cha- zonsezo zimaswana kunyamuka ku Balaka kuno ehe kukapangidwa Kubwera kumene kuja kuja. nkubwera ndiye ndi chipsinjo kumbali ya mayendedwe ndi zina zotero leukemia ndi iti iti si ija ya amati ya mmagazi kapena ya mmagazi Paja pali Kaposi's sarcoma ija imakhala ya skin cancer Eh. ndiye leukemia ndi ya mmagazi imene ndi ya mmagazi ndithu magazi aja amangopeza kuti akutha choncho ena akuti imafika ku bone marrow Mm. koma ndiyosausa kwambiri Chimene chiku chikuwachitikira a Francis ndi chani kuti mudziwe kuti munthu apa wadwala ndipo akudwala khansa ya mmagazi kapena kuti leukemia? Aaah pena timangopeza kuti atupa makamaka reaction ina ya mankhwala Yes. pena umapeza kuti atupa pena magazi atha eh nde akatero choncho nseru nde poti munthu wake ndi waphee kwambiri sayankhulayankhula amene wakhala francis kuyambira tili ang'ono munthu wa phee ah, mbuyo amayankhula pakakha kuti ah, pali kachakumwa chakumwa, ndi eh, ayimba eh, nyimbo eh, zake zonse stimulate. eh. koma apart from that ndi very reserved man eh, koma ndithu m'thupimu ndithu kuoneka kuti ayi kutikita ndi lost weight eh, now he's visibly ndithu kuonetsa kuti sali bwino ayi zakukhudzani bwanji ku banja lanu zimene chifukwa mmene mukunenera zikuoneka ngati imeneyi ndi mitu yokhayokhatu tsopano sindikudziwa ngati palinso achimwene ena kapena achemwali ena kuti tizinena kuti bwanji anthu kunja kuno amadziwa Sir Paul, anthu amadziwa Lucius Banda, ndi amene anthu amaganiza kuti amene aja mwina ayi ndi odzichitira chifukwa kuti amatakataka, ah, koma zikuoneka kuti Sir Paul, ah, akudwala ndithu, Yes. inunso mukudwala, Francis-nso naye akudwala, tatiuzani kuti kumbali ya kuthekera kumbali ya thandizo la ndalama kuti mulandire chithandizo zikuyenda bwanji? Ayi, tisaname, ndi nyengo zowawitsa. Tizithokoza Mulungu kuti kumbali ya ineyo kuti zachitika tili chonchi tili, ti- tili pakantchito Mm. Ah, ndi ndisaname ah, ndithokoze mwapadera a president kuti sanandiumire mtima Ah, ndidakali pa ntchito state house ikundisamala mm. uh, koma kupanda chimenecho zikanakhala worse chifukwa chifukwa cha kundisamala kumene kundisamalako kochepa kena kalikonse out of my savings ndikumathano kuti nditha kuthandiza ndani anzanga ngakhale nzochepa sizingathe kunena kuti tingapange zazikulu Komano tinene zoona tis moyo ndi wovuta ndithu apa pa- mu nthawi inoyo nchifukwa chake tinafika point yopempha kwa anthu ndinene pa chizungu kuti am a proud person ordinarily i You wouldn't wouldn't beg. now Kuti ayi ndithana nazo ndekha. I actually took time kuti komiti imene indichite convince Eh, kuti ah, mwati mpaka natifike poti tizikavutitsa anthu. tikapemphe kwa anthu Ah, tatiyeni tiyesetse kuti mwina tikoke apa ndi apa Eh. kenako nkuona kuti mm, Hai. apapa tivomereze tivomereze matenda atatu mu family nthawi imodzi matenda akeso akuluakulu chonchi akuluakulu okhaokha osowa attention ya madokotala odula kwambiri Mhm. nkomwe ndinalovomera kuti atiyeni tipemphe kwa anzathu chifukwa amazati a ah, bwanji simumatiuza yes. eh, koma zikuoneka kuti ndithu pali chidwi kwambiri chifukwa even kwa Paul anduna zachikhalidwe akhala akumuchita visit mm -hmm. zikuoneka kuti ndithu boma ndilokonzeka kuthandiza chabwino ngakhale ndinene mosabisa kuti kwa ine ndekha ndimachita manyazi kuti ah, ndikuthandizidwa kale ndi boma ndipite komwekonso eh. naturally i am shy to beg yes, by nature yeah. ndiye ah, nduna anena kuti iyayi Paulnso ndi munthu wa chiyani? Ndi munthu wa boma. Kumene Zoona. wachokera nayo music industry Amene uja ndi katundu wa boma amene uja. kwambiri Mm. sitingangomusiya choncho iyayi. Iwe ukuthandizidwa ngati employee Mhm. ndi nkhani ina. Koma uyu Koma uyu ndi national asset yoti Yes. yagwira ntchito yachita and nkhani inali parliament kaya ndi dzulo yes, dzana yes, yes. imene ndithu a I think leader of opposition ayankhula komanso anduna a zakunja anena kuti ayi tikuyankhula nawo Mm. So tili ndi chikhulupiliro kuti zinthu zilongosoka. Chabwino. Komabe for the time being akumayendera uko mathandizo amene anthu akhala akutumiza ndi amene akuthandiza. Kwa Amalawi akufuna kwabwino komanso mwina ena kaya ndi amabungwe kaya ndi makampani amene angafune kuthandiza. Mwinatu apa tsopano siyikhalanso nkhani ya Sir Paul yekhayi koma kungoti I think nonsenu aliyense akufuna thandizo pakepake. Angakufikireni bwanji? Aaa Anthu ambiri even kwa Paul ko aah pali manambala amene ka komiti kaja kana kanalemba Yes. aah ena akhala akumandifikira ineyo poti ndimapezeka pa facebook Yes. ndimacheza ndi anthu Yeah. ena amabwera ku inbox kwanga pamene paja Mhm. aah angapo ndithu akhala akundipasirako ndalama zopita kwa Paul Okay. chimene ndimangochita ndimangolandira ndalama zija uh, kuzera ku akaunti yanga mm -hmm. kumpasa Paul nkumpasa nambala ya anthu aja mm -hmm. iyeyo amayimbira nkuthokoza kuchita acknowledge kuti ndalandira mm -hmm. uh, tapanga zimenezo ndithu ndi anthu angapo okay. amene sakanatha kufikira ku komiti ija mm -hmm. maziwa anthu ena amafuna amve kuti ankhula kwa munthu yes. family member yes. eh, so ndili uncomfortable kuti ndipereke nambala chifukwa ikatero si okha othandiza pamakhala povuta si othandiza okha amene amene ayimbe ayimbe kubwerano ena ano Eh. ndimafuna nditakhala ndi nkhani oyimba zawo eh, mwayi- mwayi ndi omwewu big Wa- mwayi ndi omwewu ndithu bigi ndakhala ndikusakasaka ndifuna kolabo zoona tingochita kena kake nde amakuimbira munthu uli- tsiku limene sunadzuke bwino Ah, go- go- ah, Wafuna- amene aja amangoveka ka- amangooneka chonchicha koma ah, si munthu wabwino si munthu iya. wabwino Koma pali nambala zimene mwanenazo, mwina anthu ena achidwi tikhoza kuwathandiza kuti amene angafune kuthandiza banja la Banda, a Lucius, a Sir Paul komanso Francis amene tikuyankhula pano akufunika chithandizo cha kuchipatala kuti mwina akhoza kufikirapo. Komano mwina pali zinthu ziwiri zimene ndafuna kuwunikirapo. Choyamba, kagwiritsidwe ntchito ka ndalama zimenezi. Tikukhala mu nyengo zowawitsa kwambiri, anthu akumati ndalama pamene yagwa akafuna ayione kuti Kumene yayenda yalowera bwanji ukuti, ehe exactly. mwina pamenepo mukhoza Eh. kutiunikira komanso mwina ena akhoza kukhala kuti okay ngati akuti akumalandira thandizo kuchipatala bwanji ife tipange ndondomeko yoti mwina tilipire kuchipatalako eh, Perfect. kuti mwina ti- nanga tiziye kuti ayi 50000 ndiyikani mthumba mwanu mukapite koko Ah. koma ife atatiuza kuti pangani ndondomeko iyi mulipire what we want is medical attention zinazo minkhwaniyo tizilongosola tokha kunyumbako Yes. so poyamba aah anthu angatsimikize bwanji kuti ndalama imene angakuthandizeni igwiradi ntchito yoti ithandize kumbali ya matenda amenewa? No aah nchifukwa chake tikuchita recommend kwambiri kuti committee imeneyi a ayikhazikitsa imapanga fundraising yi Yes. ndi kagulu muli a Sineta, muli a Dr Piringu, mmh muli ndi zokuti ifeyo tilibe access ku Aha. ndalama zija okay. iwo aja akumangolipira kuchipatala kuja Chabwino. aah. Of course case ya Paul ndiyokuti amasowa transportation Yes. ndi zina zotero yes ndiye akumapanga breakdown at some point ayenanso apasidwe ndalama eh i- kumbali ya ineyo ndinganene kuti kwambiri thandizo limene tingalipeze likhabe lopita kwa Francis ndi Paul Yes, muja ndanenera kuti I thank God kuti chifukwa choti ndili ku ntchito Anakuthandizani ena. eh amu anda andiso ndikale ndikale chifukwa choti timakhala tili busy nthawi zonse Yeah. tili pa ine ndili pa MASM Okay. so at least timaziwa kuti zimaphwekerako ukakhala kuti Eh, zimathandiza. u- u- uli choncho Chabwino. koma ndithu dialysis ija uh, ulendo umodzi ngati sindikulakwa imagunda almost 90000 Mm. ndiye pa week kawiri ndi hundred eighty thousand and ndi process yopitilira continuous Yes. continuous so ena atafuna kuti ah ine 50 yanga ine ndingopereka kumayi wathuko Yes. kuti akamabwera angolipira 40 basi ulendo- akaunti yawo akuti wakuti Ehe. ndikufuna ndilipire kumeneko ndiye kuti basi zikhoza kuthandizanso ali ndi olandiridwa ife interest yathu si cash aa ndithudi tinaona initiative imene amalawi ena anapanga kuti mwina anthu oyimba akuno ku balaka ndi ena amene anali ndi chidwi abwere adzapange show Ngati 1 kupanga fundraise pa show-po komanso 2 kufalitsa uthenga kuti a Malawi adziwe za matenda amene akhudza banja lanu makamaka matenda amene akhudza Sir Paul. Zinayenda bwanji pamene paja? Eeeh kumene kuja kunatoleredwa ndithu exact amount ndisaname kuti ndinganene Okay chabwino. chifukwa am yet to meet chair and amandiyimbira Charles Sinetre. Yes yes. takhala kuti tikufuna kuti tikumane koma chifukwa choti from that time mpamene ayambano kumapitisa apo kuti ku, ku chipatala wathu. chifukwa chimene anachita anyamata ananena kuti ah, mmene ulili iwe ndiye tikupase responsibility kuti udzitengana iwe ndi achimwene mgalimoto anthu odwala ndiye nonse mmene mukulowa ndi azikazi anu for mankhwala ndi zina zotero oho kagalimoto kanu simmakwana ndi a Sinetre adzipereka ndithu kwathunthu Okay. iwo ndi amene akumatenga Sir Paul okay ndi alamu anga kupita chifukwa timasiyananso nthawi zolowa ineyo ndimalowa ndikumalowa kumamawa lachiwiri iwo akumalowa kumasana Okay. session okay so chifukwa choti ali busy ndi zimene zija sanakhale ndi mwayi oti angandipase breakdown ya what they raised komabe ndi ndalama imene imalotedwayo pali ka distance kakakulu ndikangomva mmene anabwerera anthu kuti ah, munabwera anthu ka 400 Mm, mm, mm. eh, I'm yet to be told the figures because zina zimabwera through member wina Yes. ku ms- kumpamba yes nde they are still Apa- recon- apa- apa- apange reconcile. akupanga reconcile chabwino ndithudi pamene tikumaliza kucheza nanu a lucius banda pamene mwatiuza za mavuto amene akhudza banja lanu matenda anu ngati lucius banda matenda a Sir Paul Banda komanso matenda a Francis Banda. Pempho lanu ndi lotani kwa Amalawi akufuna kwabwino? Ineyo nambala wani chimene ndikupempha kwambiri kwa Amalawi ndi kuti atipempherere. Atipempherere chifukwa ndili ndi chikhulupiriro chonse kuti Mulungu amene alipo pano ndi yemweyo amene analipo kale ndi yemweyonso amene adzakhalepo sasintha and ngati mulungu sasintha kalero anatha kuchiza anthu aah sangalephere kuchiza anthu lero number one chimenecho nchimene tikupempha kwambiri chachiwiri nchimeneno tikupemphano thandizo lochosa ululu umene aah tikudusira makamaka umene akudusira azichimwene anga awiri Ndikuwapempha Amalawi kuti andithandize kusamalira abale awiri amenewa. Ndikumachita emphasize point imeneyo chifukwa unali udindo wanga kugwira ntchito imeneyo ndichikhala kuti nanenso sindili ndi vuto ngati limene ndili naloli. Nyengo ino yokolola imene soya waphulika kwambiri, bwenzi ndili ndi ma tour ambirimbiri a mashows. koma tikulephera kuti tingakaimbe ma show aja nkupeza ndalama kuti tisavutise anthu nchifukwa chake tikupempha kwa anthu akufuna kwabwino mosakakamizidwa mwakufuna kwawo kuti ngati chingawakhuze athe kutithandiza kuti tithandizire abale amene akuvutika mu family yathu. amene agwira ntchito yotamandika kwambiri, maka Sir Paul amene wina aliyense m'dziko muno amadziwa kuti ndi munthu amene waphunzitsa kuimba anthu ambiri kuphatikizapo ine amene. Inenso ndathandiza anthu ambiri kuchokera mu nzeru za iwowo. So, tsinde lathu la zoimbaimba m'Malawi muno atha kukhala Paul. So chingakhale chinthu chomvetsa chisoni kuti timuluze pamene tikanatha kuthandizana nkupulumutsa moyo wake. Ngati Lucius Banda, mudzayimbanso? Inetu kuteroku ndimamuuza Ralph kuti Sunday li Saturday abwere Yeah. ndijambule nyimbo. Oho, Ee. mwaipeka kale? Ee, ndapeka nyimbo yabwino kwambiri ya gospel yotamanda Mulungu kuti ndachira. Chifukwa ine ine uh, I'm okay. Yeah. I'll get okay. You have been through a lot. Yes. Eh. And uh, the way I've prayed to my God. Mm. this mm. I'm healed ndikudziwa kuti ndikamapita pa 31 eh. the doctor will tell me kuti my kidney is working oh. I will stand up and uh, ndizikapereka testimony eh. kuti ndachira so ndayimbiratu nyimbo yothokoza mulungu chifukwa cha machiritso amenewo ndi jam ya sunday ikumati chani nyimbo imene ndinu wamphamvu ndinu woyera yehova wakumwamba ina kumadzamveka akutero Lucius Banda amene timacheza naye kucheza kwathu kwapadera kuchokera kuno ku Balaka koma kwakukulu tinabwera kuno kuti tidzamve za umoyo wake mmene wakhala ukuyendera ndiye tikuyankhula kuno ndithu ndi kunyumba kwawo mwina pansipo mukumamva kuti kuti kamwana kamene kakule kamwana kaneba kwane ba ife da- ife datana nazo Ola ana akuti munthu anamaliza akuti Lucius Banda wakhala akuvutika matenda a impsyo kapena kuti kidney kotero kuti wagonekedwa mchipatala ku Blantyre ku Mwaiwathu uh, ku Kamuzu Central Hospital komanso mpakana kupita ku South Africa kukalandira chithandizo tikuyankhula pano akumapita ku Mwaiwathu kukalandira chithandizo cha amati dialysis, kuthandiza ndithu kuti m'thupi mwake ntchito imene impso idamakagwira ah chizigwira ntchito ndi machine amene amapangira kumeneko. Ameneyo ndi Lucius Banda. Ndiye pali Sir Paul Banda amene ena mwa inunso mwina mukudziwa. Anthu amakhala akuchita ndithu ma initiative osiyanasiyana, ah kupanga ma show kuti athandize kupeza ndalama. Sir Paul Banda akudwalanso matenda a impso kapena kuti kidney nawonso. akufunika chithandizo. Tikuyankhula pano nawonso akuyendera ku chipatala cha Mwaiwathu kukalandira dialysis, chithandizo cha dialysis kumeneko. Koma kumenekonso madokotala anawauza kuti matenda amenewa tikuthandizani mmene tingathere koma kale-kaleni inuyo mukufunika mutapita ku India kuti mukalandire impsyo ina. Ndipo kupita kumeneko. akuti pafunika ndalama yosachepera 30 million Malawi Kwacha. Kupatula aponso pali mchimwene wawo Francis Banda amene tikuyankhula pano akuti akudwala matenda aja a cancer, ah cancer imeneyi ndi Leukemia ambiri amangoti cancer ya mmagazi, ah imeneyi ndi Leukemia. tikuyankhula pano nawonso akumalandira thandizo lija amati chemotherapy kuti mwina athandize kuti khansayo ikhale ndithu pa mlingo woti akhoza kupitiriza kukhala moyo wabwino mmene munthu amayenera kukhalira. Ndi zimenezo zimene tinakutengerani pamene tinabwera kuno ku Balaka kudzacheza ndi a Lucius Banda. Ine ndi Joab Frank Chakhaza. Kufikira nthawi ina ndingoti tsalani bwino.